Now, ar an líne liom tá súil agam tá Máire Ní Éadáin, conas atá tú a Mháire? Iontach, iontach, go raibh maith agat. Now, tá fhios agam gur bean gnóthach tú, bíonn tú ag obair go dian agus ag cruinnithe agus gach rud, but tá tú ag tógáil sosa beag ar an Domhnach, beidh tú amuigh ar na sléibhte. Bhfuil an Yeah, ceart agam, yeah? Cá bhfuil sibh ag yeah, dul? beidh, beidh.
So, so, beidh mé ag treorú ar shiúlóid ar Shliabh na Brocaí, Tóin le Gaoith agus Slí Chaoimhín ar an Domhnach seo. Ó, ok.
Na Brocaí, ó sin Cill Mhantáin, Cill Mhantáin, yeah. Cill Mhantáin, yeah. Yeah, I mean, beidh an siúlóid kind of measartha deacair is dócha.

teacht ar an suíomh idirlín, nach ea, ar Na Cnocadóirí?
teacht ar an suíomh idirlín ar Na Cnocadóirí. na sonraí go léir scríofa ann. Agus tá súil agam, tá súil agam go mbeidh an aimsir go breá. Sin.
An gcaithfidh tú bheith an-líofa cosúil leatsa? Bhí na Cnocadóirí go léir agus má tá suim ag éinne.

rud éigin nua le déanamh agam. Now is féidir, so rinne mé ehm eh cúpla ranganna le so sna cnocadóirí, so Sea. eh rinne mé cúpla ranganna Ah. le le le daoine eile ina bhall. Eh freisin tá a fhios agam mar bhí mé i dteagmháil eh le Mountaineering Ireland agus Ah, ehm go maith. bíonn rudaí ar siúl ann agus is féidir leat dul ar an suíomh le Mountaineering Ireland. Ah Sea. but freisin ehm Bíonn a lán rud le fháil ar YouTube freisin. An mbeadh? So Ok. agus an an rud is tábhachtach is déan taiscéalaíocht. So rinne mé taiscéalaíocht ar an siúlóid. So So chuaigh tú so amach eh, i do haonar? Like Oh no no ni ní raibh mé amach i m'aonar so Ná mar ní níl sé níl sé yeah molta. ceapaim níl sé ceapaim go bhfuil sé dainséarach. Yeah So deirtear é i mo sin thuairim yeah. nuair a bhíonn tú amach ar na sléibhte agus freisin. Níl taithí agam, níl níos mó taithí ná eolas agam, ná ná déan dearmad, táim ag déanamh an rud sin cosúil le duine, you know, tá, is níl ach caitheamh aimsire. So, i mo thuairim, you know, amach ar na sléibhte, you know, b'fhéidir go mbeidh sé kind of dainséarach.

Téann amach le, gabh mo leithscéal, téann amach le na daoine mar is dúirt mé go bhfuil you know eolas agus taithí againn. I mean ceapaim like ceapaim go mbíonn sort of éagsúlacht ag baint leis an líon daoine a ghlacann páirt ina siúlóidí Dé Domhnaigh. You know braitheann sé ar an siúlóid agus ar an aimsir ach tá core ghrúpa daoine ann a dhéanann siúlóidí beagnach gach coicís ar an Domhnach le cnocadóirí.

Ie.
Agus bhí an t-ádh liom an deis na siúlóidí áille a dhéanamh leis na Cnocadóirí. I mean, rinne mé na siúlóidí i, you know, i Sléibhte Chill Mhantáin, i gContae an Dún, an Mhí, Baile Átha Cliath.
So, like, tá an t-ádh liom, you know, agus bhí an t-ádh liom an deis na siúlóidí a dhéanamh. Cén t-am a tosaíonn tú ar an Domhnach, sibh ar an Domhnach? So, tosnaímid ar a. 11 a chlog an rud, an t-am céanna i gcónaí so buailimid le chéile gach coicís ar kind of ceathrú chun 11 you know chun bheith réidh ag dul ar siúl ar 11. Ó sin go maith níl sé róluath yeah ok sin go maith tá am ag daoine ag taisteal ón gcathair yeah síos go dtí Lara nó áit mar sin. An-mhaith.

Teacht abhaile or tar abhaile le gach duine. Yeah, sin uimhir a haon, an-mhaith. Ok, bhuel go n-éirí leat, go n-éirí an t-ádh leat. Go raibh míle maith agat. Beidh mé ag caint leat go luath, le cúnamh Dé. Ok, slán, a Mháire, go raibh míle. Slán, slán. Slán anois. Bhuel, sin smaoineamh anois, sin Máire Ní Éanáin agus tá sí ag treorú ar an Domhnach gach eolas ar, mar a dúirt mé, ar cnocadóirí. ie. Agus sin cé sin í nó níl sé chomh luath sin, a lán grúpaí téann, bíonn siad ag, tosaíonn siad ag naoi a chlog ar maidin, róluath domsa, ach háirithe tar éis oíche déanach, oíche Shathairn. But beidh sé go breá sin, yeah, maith, maith an bhean, a Mháire, go n-éirí leat mar a dúirt mé.